i y'a dɔn sa ko joli tɛ kɛ bese la gansan a ko i ka zuye banna d'an bi ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan sisan sisan i bi yɔrɔ min na i b'a fɔ n ye ne n'i ka maa kelen bi taa an ɲɛ ni ɲɛ nin ko in sera a dan na a ka dabila ten a ko n'i ye cɛ ye ne yɛrɛ ka hakilinaw de ye n bɛna n'i ka maa fila ye i bɛna ni n ka maa kelen ye yɔrɔ kofɔlen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ nin ko in s'a dan na ko dusu b'i kɔrɔkɛ la ayiwa ne ka maa kelen de b'a bolo durani aw fila de bɛ ne bolo donc ne b'a fɛ kelen ka sa aw fila la kelen de bɛ sa diyagoya la a y'a lajɛ jɔnni bɛ sa kisɛ kelen de b'a la kelen b'a yɛrɛ fa yanni n ka maaw k'o fa nɛgɛ kisɛ ye

ɛ ko ɲɛ bɛ mun na kisɛ kelen nafa b'a la janfanci man ka balo suriya bayi bi n'a y'a ti mɛn suriya bɛ ne fɛ cogo min na ne b'a dɔn i bɛ ne fa nka i tɛ nimisa la nka nin janfanci bɛ sa a ni balo man kan kɔri i ma ɲinɛ balimamuso kana jɔrɔ ne saya bɛ sara an n'u ye n fa a ye n fa kɛ ne ye sago sɔrɔ janfanci ni balo man kan k'a y'a fa

k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan e ni ne nin ko tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ sariya ka kɛ jɛlenya la wa an bɛ kɛnɛ kelen kan ferɔsi bayi suriya bayi

i b'o di i bɛ fɔlɔ k'o di o la n b'i ta fila d'i ma sisan wa yan ne de ka sariyaw bɛ bato ne ka maa kelen de b'i bolo i ka maa fila bɛ n bolo n ta in bila ka na an ka baara kɛ

ko mɔgɔ si tɛ ne bolo diɲɛ na i tɛ n ta ka n k'i dɔgɔnin ye a bɛ miiri a ni balimakɛ in jɛra don min a bɛ miiri u ka don dumanw na yadɔ kun ka adamadenya ka di maa kɔnɔ jɛlen don maa ɲuman kun don ɲɛnamaya ye don caman de ye a ko suruya ɛɛ dɔ kɛra nin ko in na ten koyi an ka taa tiɲɛ kɛnɛ kan an bɛ ja an bɛ kɛlɛ kɛ n'i binna i bɛ ne ma fila faga i ye ni n binna ne ma fila faga i ye

ne sɔn nin ma kelen faga n yɛrɛ fɛ duranin sabula fugari man ka balo n'i y'a minɛ ka waati dɔ kɛ a ni balo man kan a kan ka sa i bɛ yafa n ma duranin k'o ɲɛna

cɛ man ɲi cɛ bolo wa i yɛrɛ bɛ dɔ bolo bi Firas wuli wuli

ko billa baki yana a kyau cara a ko bi i ka kan ka sa sabula i ye ma fa ala de b'a ka danfɛn dɔn n'a ye fagali kɛ n'i m'a fa a bɛ ma wɛrɛ fa wa i bi sa bi

a terikɛ usumani ture anw dabali banna dabaliban ye jumɛn ye hami jugu min tun bɛ anw na n'o kɔ donna anw ma anw tɛna nin gundo ɲuman in mara an kelen ye koyi an na nin da bamakɔ bɛɛ lajɛlen tulo kan o hami tɛ dɔwɛrɛ ye hami jumɛn kɔ donna anw na turabu masa turabu masa in ye jɔni ye gawusu kalilu berete nin bɛɛ lajɛlen k'a ma ko larabi larabi nana ka na anw bɔ dibi jugu la ni k'an bila yeelen la larabi a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ye banajugu min n'o hami kun bɛ anw na su ni tile n'an b'an da ka miiri n'o ye o banajugu a y'o kɔ don anw na a seginna ka fɛn jumɛn kɛ nafoloko hami kun bɛ anw na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nafolo ye fɛn ye n'a t'i fɛ hali i masaw u bɛ u kɔ don i la dɔɔni larabi nana ka n'o bɛɛ lajɛlen ta k'o bɔ i garijɛgɛ ka suma wa a ka teli wa e ka se gawusu kalilu berete ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ dilan ne bɛ fɛ ka furu kɛ kamalennin ko ka di n ye dennin yɛrɛ ko ka di n ye ne tɛ tulonkɛ sira la koyi ne bɛ furu yɛrɛ de nɔfɛ k'a kɛ a ko gɛlɛyalen don kana fila kɛ dɛ e ka larabi lajɛ bani a faransi ka di ameriki ka di nin si tɛ sɔrɔ ni visa tɛ nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don kana fila kɛ dɛ larabi a ɲini larabi n'i ko i k'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru jumɛn na 77 01 16 16 walisa i b'o malitɛli wele 67 01 16 16 larabi yɛrɛ a sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na n'i taara ye sotuba ayiwa i ni dangoloba in bɛ ɲɔgɔn ye ni o ye gawusu larabi ye an bɛ dugawu kɛ ko garijɛgɛba ala taala k'a di anw ni larabi ma ko wa anw ka aminanko ko nin y'o bannen

An bɛ Ala barika da, Ala barika dalen kɔfɛ, maa minnu bɛ yan n'aw bɔra ka so n'a b'aw yɛrɛ ka so an bɛ bɛɛ fo. A ye kɛnɛ bila, a ye kɛnɛ bila ka ye. An bɛ interview kɛ yan siɲɛ kelen quoi. K'a ta k'a d'u ma bi. donc eh, ne ni n bɛnkɛ an depilasera ka bɔ ani an ka kalandenw ka taama ka na n sen jɔ a la ka dugawu k'a ye a ka ala ye hɛrɛ min k'a ye ka dugawu k'a ye o la kɔfɛ dugawu kɛlen kɔfɛ isufu ye ka tila ka dugawu ɲini su fɛ parce que ni ala ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye n'i gɛrɛla la ala bɛ se k'a ɲɔgɔn k'i fana ye ni ala ye tɔɔrɔ fana se mɔgɔ ma n'i gɛrɛla la ala bɛ se k'i kisi tɔɔrɔ in ɲɔgɔn fana ma donc an ka bɔ an ka so kɔnɔ ka na an ka so parce que su ka yɔrɔ yɔrɔ y'an ka yɔrɔ ye n'i ye dɔnnikɛla kelen dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen ye kelen donc n'i ye dɔ bɔ yen dɔrɔn dɔ de bɛ n'i jɔ n'i ye dɔ bɔ yen dɔrɔn dɔ b'i jɔ donc an kɔni ka taama ka bɔ an ka so ka se su ka so o de ye kanu ani balimaya ani sinjiya o taama de b'an bolo donc an nisɔndiyalen bɛ kojugu fo ka taa damatɛmɛ adamadenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn kanu ala kama an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kama an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala kama c'est à dire n'o kɛra dɔrɔn an mago bɛ min na an ka ɲɛnamaya la an b'o sɔrɔ